Afa m bụ Mrs. Amaka Ifedeba. Anyị na-eme August meeting 2024 August meeting. Mụnwa bụ president president ndị St. Charles Borromeo Catholic Women Organization. Uru ọ bara bụ na ebe a ka anyị na-anọ anyị na ndị natala anata afụkarị- afụkọrịta onwe anyị then ife anyị na-enwetakwa na ya ka anyị ji enye aka na ịkwalite ụka ife ọ na-enye aka bụ na ekwugo m na nke mbụ bụ na ebe a ka anyị na-enwe opportunity ịfụ onwe anyị nke ọzọkwa bụ na ọ na-enye aka na ụmụ nwaanyị gbakọta ebe a we- oge a bụ opportunity ha ji ya relax nwee aṅụrị then ezinụlọ nụfụ ihe a na-akụzigasịla anyị ebe a na-akpọta ndị mmadụ abịa kụziele ụmụ nwaanyị ife ha ga-eji wee bi n'ezinụlọ enyere ha aka ibi n'ezinụlọ then emechakwa anyị na-enwetakwa esi na achụkwa nta ego anyị ji a-support ụnọ ụka anyị ịlụ ọrụ a na-alụgasị n'ụnọ ụka anyị August meeting abụghị ebe a na-eme competition maka ka unu ya na unu nee anya unu afụ na anyị niile nọ dị na uniform so enweghị any room for competition otu onye a dị ka onye a dị ka unu bata nee anya unu fụ na otu onye ọbụla dị ka onye a dị ka onye a dị and nke bụ asịrị ada agba asịrị ebe a i nee anya okwu Chineke si- bido n'ụtụtụ anyị bi- si- since yesterday ka anyị bido and ụkọchukwu anyị bịara were aja Mass dị asọ bidola anyị ya gwa anyị ọtụtụ okwu Chukwu so enweghị efe ịgba asịrị ebe a ihe anyị na-abịa bụ anyị bịa anyị anọkọ afụ onwe anyị agwa anyị okwu Chineke ma gosi anyị ife dịka m kwuru na August meeting a bidoro mgbe anyị ma enweghị ike ịkọ o bidola as far as our grandparents so and otu anyị sikwa eme ya ka ha si eme ya oge aha kama na ife dị iche na nke ha na nke anyị kịta bụ na mgbe ahụ a na-eme competition na-ego a na-ewe ya na ebe a na-abịa egosi akwa na-egosi ekike mana a- ka oge na-agazi afụ na ihe aha enyechaghị ihe a chọrọ na so e wee wepụzie ya by introduce uniformity na onye bi otu ibe onye dịka onye ọyịta dịka to avoid that unnecessary competition so ebi emeluzie ya otu a na-aga mana ofu eb- si oge ahụ ebidoro ya ofu ebumnobi ka ka ka dị. and that ebumnobi bụ to help the church ka activities ya na-adị ọdịna two days ka anyị na-eme ọ na-abidole from zones ndị zones na-ebu ụzọ mee ha mechazie parish eme executive anyị na-eme anyị na ndị natala anata na ndị ndị executive na-anọ the first day So then sec- the main day was two days

ọ kọwacha ha ọ ga-akọwa enwere ndị ga-abịakwanụ ndị ga so anyị anyị na-enwekwa room for ndị na-abịa efu anyị ma ndị na-abịa support anyị emechazie ya ọ dị other things anyị eme ma mechaa gbasa ka o si adị bụ na ịma anyị na-ezi ha ozi abịa ọkwa otu. anyị na-ezi ha tupu the August meeting anyị na-akpọ ha ndị nwere ike ịnata na anata ndị enwekwa n'ike like anyị nwere whatsapp group mana otu a ha nọ kịta anyị na-aconnect ha na-agwa ha ka dịka o si ya So, ha na-esonye anyị ndị anọghị ebe a na-esonye esi akwa- akwado na ọ ma ọ ma agakata nashiga azụ a na-eme emechi ọ na onwe anyị ọ ịma ndị a nọsi ebe a ha nwecha nwunye then anyị na-agwa ha na onye nwa ya nụrụ nwaanyị na ọ ya-akpọrọ ya bịa debata afa na CW ka aha anyị na-ekwu ya and many abịakwa kịta anyị enwekwa ndị ọfụụ ga-abịa idebata afa. so ka a na-aga further ndị a na-agbagote a na-aha ndị ndị ọzọ ozi. so na the thing ama agwụkwa agwụ as long as long as Ca- Catholic Church nọ in existence ama emekata August meeting kwụsị uru ha na-erite uru ndị members na-erite bụ dịka m kọwagoro otu anyị nọ ha bịa ebe a ha na-enwe aṅụrị and emechakwa a na-enwekwa ihe a na-enye ha a na-enyekwa ha ife ha na-eji a taa ha na-enwe aṅụrị maka akọwago ha na ihe a bụ ebe ha ga-anọ nwee aṅụrị anyị emego so many things bido n'ụtụtụ mere ha ji wee nwee ezigbo aṅụ ife m chọ ka m gwa ndị nọ ndị nọ ebe ọzọ na-eme ya ma ndị ka ya achọ ịbata ka ha wepụ that mindset na August meeting bụ ebe a na-abịa akụ asị ma ebe a na-abịa akpata ego ma ebe a na-abịa ma aka onye kanụ ka ha- ka ha fụta ya na ihe a bụ aja ka a na-aja nnọọ part of ife Chukwu ka ọ bụ na ọ bụghị sọ ego ka a na-abịa akpụ maka ya na ihe a bụ ife ga-abụ mmadụ mee ọfụma ọ nata ụgwọ ya n'aka Chineke ọ bụghị ịkụ asịrị ha wepụ that obi ha na ndị na-akpọ sọ ego ka ha na-ebubu ụzọ ka ha kwụsịnata ya ka ha ghara impose so much levies on the women. Thank you.

Afa m bụ Mrs. Amaka Udechukwu. Esi m Ekiti State wee bịa. Honestly, ọ bụrụ that na um, bụrụ that na um, na o nwere ihe dị n'ebe t- ihe m na-amụta ebe a dị too much. Ana m alike imiss, ana m abịa almost every year. By the grace of God, because I'm asking God that I will not be missing it. Because I learned a lot.

because I enjoyed it and I, I, ha- I learned many things when I come. Ihe m na-amụta bụ otu esi ebi ndụ dịka onye nne, ezigbo onye nne na ezinụlọ. Ihe m na-amụta ka nkụ, ime obi umeala na ezinụlọ. Inwe ndidi itichi ụmụazị, ụmụaka

e wee fụ na ụmụ nwoke na-ada ya n'ọgwụgwọ ọjọọ ụfọdụ ewere ya jee zuo oyi ụfọdụ ewere ya ya enwe- ya enwe ego eji go ife ọgọst e wee kwuo na ya dazi eyi yunifọm na keep right wee mara ụdị ọgọdọ onye amaghị eme weta ego ọ ya ka a na-emezi kịta ebe niile wee daa jụụ olugo ebe 16 years m ji bịawa ọgọst mitin a a ya agwa ha na onye bịa ọ- ọ na-emekwa ka ọrụ ibe si emenụ na nwa ụfọdụ ma ị gwa ayaha ekweta ụmụazị kịta ha agwa ha okwu ụmụazị ụmụ nwaanyị kịta ya gụwa okenye ya pụta gwa ha okwu na ọka ma ha agwa ya ọ bara uru ka isi ya ada agwa onye ọwụ okwu ka a na-agwa anyị taa o nwe ife anyị na-eme isi etu esi eme abịa agụọ gbaa egwu sie nri na-esokwa ha na-eme ụmụ nzukọ ife dịka mitin a dinarị ma ndụ ma mba nwa nke na-eje họ before ike wee gwụ m a họkwa ndị ọzọ ha mewekwa nwegasị ndị nwụrụ anwụ nwee ndị abịaghọ ndị arụ adịghọ abịaghọ nwee ndị mụ na ha fụrụ ụnyaahụ mana ụfọdụ ndị abịaghọkwa taa The impact of the August meeting goes beyond the confines of the community. The decisions taken, home trainings given, and actions taken have lasting effects on the society at large. The women go back to their various base with the strength of unity. The August meeting is more than a tradition,